mwangozi mmene makolo amawonongera ana awo. Ndiye lero tikufuna tigawane zinthu sikisi zimene makolo amatha kuona ngati akumukhonza mwana wawo komano nkuzapezeka zokuti amuwononga pa nthawi ina yake. Njira yoyambilira timati yelling to feel heard. Makolo ambiri amashauta pa ana awo, kukweza mawu kwambiri. Eti iwe tabwera kuno eh. Nthawi zina makolo amaona ngati kuti ndiyo njira yabwino kuti apange enforce lamulo olo apange chinthu chimene iwowo akuchifuna. komano osadziwa kunena kuti nthawi zina zimatha kumpangitsa mwana uja kuti aziziona kuti ndi wang'ono ine nkuti mwana uja amafila kuti ah, makolo anga amandiyankhula chocho ndi oti ndine oderereka eti olo ndiye kuti ndilibe ntchito ine eti so zimadzetsa damage imene ana aja amakula kumaziona ngati kuti kuti munthu akhale wamphamvu ndi kuti um, equals loudness ukuyenera uzikweza mawu kwambiri uzikuwa kwambiri olo uziwashauta kwambiri anthu ena ake ndiye mungathe kuikhoza bwanji mungathe kuikhoza powayankhula anawa mwaubwino kaya mwakwiya cha mtundu wanji zimafunikirabe ana aja kuwayankhula mwaubwino anawo azidziwa mphamvu ya kuwayankhula kuti makolo athu akatiyankhula amatiyankhula mwaubwino ngati china chake akufuna kuti tisiye komanso njira ina ya namba 2 imene makolo amayigwiritsa ntchito is punishing emotions instead of behavior makolo ambiri amapanga kupanga punish uh, emotion mo, kusiya behavior yeniyeniyo so ambiri amakonda ah tasiya kulira iwe e tayeko uja chichichi tasiya kulira tasiya kulirako so chimene mmayiwala nchonena kuti uh, you are punishing emotion yongopanga cry yongolira komano simukufuna mupange punish the behavior yomwe yampangisa kuti mwanayo alire so damage yake imakhala yotani zimapangisa ana aja kuti aziona ngati kuti ma emotions ndi amene ali dangerous kwambiri so they grow up hiding their emotions osazionetsera kwa inuyo chifukwa amadzaona kuti the moment they do inuyo mumapanga react pa ma emotions awo not the actions so mupange bwanji what's the fix you need to correct ma, ma actions and now you have to start validating ma feelings zizathandizira ana aja kuti they, ash- they should be feeling safe kukuwuzani zinthu zomwe zili m'maganizo mwawo chifukwa ana ambiri amakanika kunena zinthu zomwe zikuwasautsa m'maganizo mwawo chifukwa cha mmene inuyo munawakulitsira anawo kapena mmene munawakuzira ana anuwo komanso njira ina ya namba 3 imene ana amawonongera makolo awo is to use labels during correction makolo tu ena amagwiritsa ntchito mawu hey, you are stubborn you are a coward lazy ndiwe chisiru ndiwe waulesi you are useless iweyo ndi ngati agogo ako eh chani chani ndi zina zambiri malebo chabe mmalo mompanga correct mwanayo bwinobwino so damage yake imakhala yotani zimapangitsa kunena kuti uh, amanena kuti um, mwana amasanduka mayina amene inuyo mumampasa mwana amazanena kuti eh, inetu ndine chisiru pali ana ena ake amene amatha kula ndikumanyadira eh, inetu ndine chisiru inetu ndine wamwano inetu ndine wankhaza inetu ndine mwakuti mwakuti ma labels amene anapasidwa kuumwana kwawo ndi makolo awo so ana aja amasanduka kuti ngati makolo anga amanena kuti ineyo ndine osatha ndine waulesi ndine wamwano ndine wankhaza ndine otani ndiye kuti ndi mmene ineyo ndilili ana amayamba kuvomereza the reality and yet mumakhala kuti inuyo makolo cholinga chanu sichinali chimenecho so zimapanga fix yake yabwino mungathe kuzikhonza bwanji chimene chimafunikira kwambiri is to describe the mistake and not the child inuyo chisiru ikhale vuto limene wapanga mwana wanuyo koma osati chisiru akhale mwana wanu character ya mwana wanu musaipange attack mupange attack the action imene mwana wanu ngati pali china chake choyipa chimene sichimakusangalasani wapanga komanso njira ina ya namba 4 imene makolo amaonongera ana awo is embarrassing them in public makolo ambiri amakonda kuwachita ana humiliate pagulu kuwanyoza pagulu so damage yomwe imabwera imakhala yotani zimapangitsa kunena kuti manyazi apange replace confidence yawo malo moti mwana akhale ndi confidence chinthu chomwe chili chofunikira kwambiri mwa mwana wina aliyense amakhala ndi manyazi makolo anga anandichitisa manyazi pa gulu ndiye mungazikhonze bwanji and mukuyenera ana aja tiziwapasa discipline privately titha kuwaphunzisa publicly komano na ngati kuli kuwapanga discipline kuli kuwakhonza pa chimene iwo walakwitsa tisapangire pagulu tikawapangire kumbali ana amazitenga serious kwambiri mukatero amati indetu makolo anga adafuna kuti ineyo andisiye vuto lomwe ineyo ndili nalo komanso chinthu cha namba 5 chimene makolo ambiri amalakwitsa poona ngati discipline koma akumulakwira mwana or akupha self esteem yake ndiyo withdrawing love as punishment makolo ambiri tu mwana akalakwitsa amachotsa chikondi amasanduka a monster to them so amabweresa achina silent treatment ine sinzakuyankhulisanso that's silent treatment nde mukuona ngati mwanayo akhonzeka bwanji through that or ena amangopanga turn cold ongokhala cold kunyasidwa ati enakewo basi osamuyankhula ena distance basi iweso siwe mwana wanga basi kumutalikira osamulabadira so zimadzesa damage yanji pa mwana wanu zimapanga link love with performance ana aja amaona ngati kuti ndikondedwe ine ndekuti pali chimene ndifuna ineyo ndipange pomwe chikondi chimayeneka chikhalepo nthawi zonse mungathe kuzipanga fix bwanji chinthu chofunikira kwambiri is to stay emotionally present tiyeni tikhale emotionally present mu moyo komanso munyengo zonse zimene mwana wathu akudusamo ngakhale nthawi imene ife tikuwakhonzayo tisakhale ankhaza pa nthawi imene tikumulongosola mwana kuti akhale mmene ife tikufunira tiyeni tikhale anthu achikondi nthawi ina iliyonse mwana akapanga chabwino tikhale achikondi mwana akalakwitsa tionetserenso chikondi Chinthu china cha namba 6 chimene makolo amachipanga cholakwika chimene chimamuononga mwana ndicho never explaining the why. Makolo ambiri amangonena kuti kesa ndanena ndine kuti upange zakuti, so mwana akafunsa kuti ndipangirenji tangopanga kesa ndanena ndineyo so izizi zimadzesa confusion mwa mwana damage yake imakhala yotani zimakhala timanena kuti ana aja amayamba kukupangani obey inuyo blindly Komano kumbali they rebel against you or against chinthu chimene inuyo mukuwauza sinanga amakhala kuti sakuchimvesa chinthucho so fix yake ikuyenera ikhale yotani? Nthawi zonse you have to explain the consequences. Ndinakuletsa kuti usapite ku nsewu chifukwa kuyipa kwake nkonena kuti ku nsewu unapitako utha kukagundidwa ndi galimoto or utha kukakumana ndi anthu achipongwe ndikukumenya. Mwana azidziwa why mukumuuza kuti asapange zinthu. chifukwa paka simple brain yomwe mwana wanu amakhala nayo samakhala kuti sakupanga understand zinthu zina zimene zikuchitika so you have to explain zimenezo zimadzala understanding kumvesesa why sakuyenera kuti apange chinthu china chake now chinthu chimene mukuyenera muchidziwe nchonena kuti discipline imayenereka ikonze zolakwika olo chikhalidwe cha mwana wanu koma osati kupanga crush identity yake Komanso ana aja sikuti amafuna makolo amene ali 100% perfect.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 next one